bɛnɛ jamana ɲɛmaa kura romuald wadagni a ye taamasurun kɛ bamako faaba la an fɛ yan zuwɛnkalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ jamana ɲɛmaa asimi goyita ale ni romuald wadagni olu ka nin sigi kumaɲɔgɔnya bolila lakanako sɔrɔko fɔɔ ka taa se jamana fila ka bɛnɲɔgɔnya walew ma kumaɲɔgɔnya fɛnɛ tara kokura ka ɲɛsin bɛnɛ jamana ni ayɛsi jamanaw cɛ kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye banbagaci kɛlɛ min be jamana nunu da la o kɛlɛ nunu be se ka kunbɛn cogo min na nin jamana fila y'u kan di ɲɔgɔn ma ka se ka baaraɲɔgɔnya boloda cogo min na bɛn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ kunda fɔɔ ka taa se lakanako ma o be se ka sabati cogo min na lajɛ in sen fɛ bɛnɛ jamana ɲɛmaa ye a laɲini an ka jamana ɲɛmaa n'o ye asimi goyita ye a ka taama kɛ bɛnɛ jamana kan Nin tile fila laban in na mali jamana ɲɛmaaw ye ŋaniya ta k'a fɔ ko fɛn min ye nɔnabila kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye ka nunkɔrɔ sɛbɛn sigi bolimafɛn sen filaw fɔɔ ka taa se sen sabaw ma ko olu baara bɛna daminɛ ni o ye immatriculation ye ka nimero kɛrɛnkɛrɛnnen sigi bolimafɛn ninnu na yaasa fɛn min ye lakanako gɛlɛya min bɛ bolimafɛnko ta sira fɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na nin baara kofɔlen ninnu bɛ daminɛ zuwɛnkalo tile tan duuru san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mali fan tan naani na yaasa i ka bolimafɛn ka se ka nɔnabila ni nunkɔrɔ sɛbɛn ye ni o ye plaque d'immatriculation ye o wari bɛ taa jɔ sefa wari waa fila ani kɛmɛ naani la moto kelen o kelen kunkɔrɔ kunnafonidilaw ka soba min bɛ bamakɔ ni o b'a fɔ a ma nasarakan na ko maison de la presse ale ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ alamisadon juin kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ bamakɔ min ni o kɛra kunnafonidi sɛbɛn ye ka ɲɛsin forum panafricain des médias ni o ye kunnafonidilaw ka ɲɔgɔnyeba min kɛra bamakɔ dɔgɔkun tɛmɛnen ka se ka o kuncɛkow ɲɛfɔ ani fo ka taa se kunnafonidila minnu minɛlen bɛ kiiri tigilamaaw fɛ ka u datugu shahana takiyu abduraman keita fo ka taa se maa kelen wɛrɛ ma min kun bɛ kaso la ka kɔrɔ ni o ye yusuf sisoko ye ninnu bɛɛ lajɛlen kunkanko kuma fɔra nin kɛnɛ in kan min senfɛ maison de la presse ɲɛmaa banjugu dante a kɔni y'a ka degun yira kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni a baara ɲɔgɔn ninnu ka minɛli ye wa k'a yira k'a fɔ ko kiri tigilamaw ani kunnafonidilaw bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna la kɔkan kunnafoni la an b'an kun da niger jamana kan niger jamana kɔni ale farala jamanaw kan minnu ka ɲangili bere ka jugu ka ɲɛsin homosexualité wale kɛlɛli ma faamuyali la cɛ minnu be u yɛrɛ kɛ muso ye walima muso minnu fɛnɛ be u yɛrɛ kɛ cɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛnimusoya siraw fɛ niger jamana ye sariya sen don ba la min bɛ ɲangili kɛ ka taa se san duuru ma fo ka taa se san tan kaso ma ka ɲɛsin minnu bɛ nin waleya in kofɔlen ninnu kɛ ɲangili in bɛ se ka taa alamani ni o ye amandi ye nansarakan na o sarali la minnu dagosi ka bon kosɛbɛ nin sariya sen in kun tala nizɛri jamana kɔnɔ kabi fevriye kalo tɛmɛnen an b'a kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye diɲɛ ntolanciba min bɛ yen n'u b'a fɔ nansarakan na ko coupe du monde ale san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ baaraw daminɛna lameriki jamana kan zuwɛn kalo tile tan ni kelen tɛmɛnen wa a bɛ to sen na fo zuwɛn kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ nin lajɛ in bɛna ntolanci jɛkulu bi naani ani seegin de bila ɲɔgɔndan na yaasa ka se ka kɛnɛ in sebaaya tigiya jira Nin ntolanci in kɔni kun fɔlɔ ni o ye match d'ouverture ye o kɛla Mexique jamana kan fɛn min ye ntolanci in ɲɔgɔndanba ye ni o ye final ye o labɛnnen don ka lameriki jamana kɔnɔ an filɛbaaw nin de bɛ dan sigi an ka nin dɔgɔkun in lakalita kɛnɛ la an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ nin waati kelen in na